da di di da di di da di di di da da da da da di di da di ah dadi joli kaja joli e dadi i tɛ juka wari di wala an ka taa juka nafɛnw san an ka an ka tobi a dadi kaja dɔrɔmɛ tɛ n bolo wari tɛ n bolo juka juka dilan wari tɛ n bolo a tɛ n bolo a kɔkɛ in fana juka ka kɛmɛ filanin ou bien kɛmɛ naani dɔrɔn di an bɛ taa juka in dilan k'a dun kaja n t'a di n t'a di a tɛ n bolo n t'a di e t'a di problème t'a la i kana di walayi bilayi kana di e yɛrɛ bɛ taa ni n'a n'a mago bɛ n ka wari la dɔrɔn a bɛ n nɛgɛ nɛgɛ de ko dadi de dadi de dadi i bɛ ka n nɛgɛ dɔrɔn de wari tɛ n bolo. bakari e yɛrɛ ne bɛ ne ka wari nɔfɛ kɔkɛ walayi bilayi e bɛ ne nɛgɛ nɛgɛ de kɔkɛ i tɛ na n ka dɔɔnin mɛn wa i b'a f'i tɛ wari di yan ne bɛ n ka juka ne bɛ wari bɔ n yɛrɛ kun ka taa n ka juka dilan k'a dun n b'o f'i ɲɛna n kelen b'a dun kɔkɛ dolo hali kelen kisɛ kelen t'a da i nɛn kan ne t'i deli ne mago foyi t'i ka wari la taa juka in dilan i kelen k'a dumu taa dumu faut faut prendre ton l'argent ne t'i deli ne t'i nɛgɛ yɛrɛ taa ne mago foyi t'i ka wari la walayi bilayi kɔkɛ n bɛ taa n ka juka lakika dilan i t'a da i nɛn kan dɛ n'i ma wari in di i t'a wari di aja t'a dumu n t'a di wari di n t'a di wari tɛ n bolo wari tɛ n bolo kɔkɛ wari tɛ n bolo a tɛ n bolo

i tɛ dɔn taa dumu ye taa n'i ka juka lakika ye n'ala sɔnna n fana bɛ taa lakika mɔgɔw fɛ n bɛ taa juka lakika camanba san n b'a dun voilà i jɔ ka taa n ka forotomugu ni n ka loriye ni n ka simala ta ani n ka pɔbari mugunin k'a kɛ n ka juka lakika la lakika

laxasaay ko ko yɛrɛ de bɛ ne ɲɛ kɔngɔ bɛ dɔ k'i la bi dɛ n bɛ juka in tobi nka a t'a da a nɛn kan nin minɛ a bɛ ju da ye kɔkɛ tɛ ne dɔn a bila a bila n dɔ ni den min ɲininka de n ka juka lakika n b'a to a t'a da nɛn a dakalajan in a t'a da ka n'ala sɔnna k'a dɔn ni kaja ka juka in mɔna de wa n'a ma mɔ fɔlɔ de wa n bɛ n ka juka wusu sisan ka bɔ kuma kɔnɔ sapu sapu la n ko kɔkɛ tɛ nin dun de kɔngɔ bɛ n na trop walayi nin ye wusuko fɔlɔ ye fɔlɔ kɔkɛ tɛ n ka juka dun ma n'a dakalajan in ye a t'a dun n k'a t'a dun de juka lakika a ye cɛ ka ɲi sa lakika lakika lakika eh eh Allah ko ne ka fɛɛrɛ kɛ de ka taa juka lakika san n'i ma juka lakika san e ne ma juka lakika san e ne ma juka lakika san dusukasi bɛ ne faga walayi bilayi sisan kɔni juka lakika a mɔna eh Allah eh Allah de ka ɲi Allah de ka ɲi Allah de ka ɲi b'a bɛɛ dun b'a bɛɛ dun sisan n ka jɛgɛ modɛli nin ye forotobuguri lakika ye b'a bɛɛ dun a bɛɛ hali kelen t'a d'a ma juka lakika a ka di dɔrɔn wala filɛ Hey! Aparanti de ye ne neni tuguni! Sotoroma aparanti de ye ne neni tuguni! O banna pewu! Ha! Don o don ale ni kɛlɛ de bɛ ka na. Mun kɛra tuguni? O banna pewu! Ne tɛ neni n tɛ bugɔ n tɛ dɔgɔya. Ça ne va pas chez toi? Ka n neni n ka tan kama, n ka tan kama. E kɔni o Kaja mun kɛra tuguni mun bɛ yen? Ha mun kɛra? Hey! Kɔkɛ aparanti de ye k'ale minɛ ka ne neni n ka dɔrɔmɛ tan kama. Et puis deni dɔ bɛ yen dakalajan in k'a k'i pousser k'ale tɛ pousser. ha est ce que o ka ɲi diɲɛlatigɛ in kɔnɔ. non Kaja o man ɲi o man ɲi a kan ka pousser de a cɛ ma mobili san a kan ka pousser. adamaden kɔni n'a donna sotoroma kɔnɔ an bɛɛ ye fantan ye i t'i pousser k'a sigi k'ale tɛ pousser n ye n vrai face yira a la. Kaja o e bɔra min de tan i bɔra min. han kɔkɛ n bɔra sugu de la n taara n taara lakika san. a femme de foyer i taara lakika san tuguni ha Kaja wara ee i ye wara de ye walayi ee i y'a dan de juka lakika.

no i y'a dan de sa n sɔnlen b'i ye kɔkɛ lakika ka di lakika ka di de trop a ka timi surtout a juka yɛrɛ juka in ka di cogo min na a ka timi a fini a ka timi a loriye a ka timi a simala a ka timi ani a a pop a ka timi walayi bila ee ala epi i b'a ne datugu dɔrɔn de ka bɔ kuma kɔnɔ lakika lakika ee e kɔkɛ sotoroma aparanti ninnu ɲɛ jalen de don ne dun t'o la voilà ne ne ɲɛ ja tɛ kɛ ne la sotoroma kɔnɔ voilà wa juka lakika n taara san o tila k'a fɔ k'aw bɛ n dusu bɔ ha vraiment Kaja u man ɲi u man k'i dusu bɔ u kan'i dusu bɔ hɛ n t'o la hɛ juka lakika cɛ juka lakika i ka di dɛ Kaja ee hɛn kɔkɛ a ka di kɛ juka lakika i ka di fo k'a faga et puis kɔkɛ dɛ denni yɛrɛ de bɛ ka n dusu bɔ hali bi

a fɔ ma tugu tuguni ma b'i mo ja lagasakɔrɔ bilalen nɔgɔlen kasabɔlen cɛ bɔgɔla ye a bɛ kɛ muso min na ne tɛ dɛ ne ye lakika de ye lakika i ɲɛ t'a la juka lakika i ɲɛ t'a n ko cicogo tɛ ne la sa ne siga ci i ɲɛ tɛ juka lakika la juka lakika tɛ ci cogo min ne tɛ ci ten de hɛ juka lakika ka di de wa a ka timi de wa charme de b'a la wa c'est papa pa ne teri le ne teri li ah juka lakika 79 23 03 19 lakika n'i ye nin komase n'i ye nin lakika in dumuni daminɛ i cɛ b'i bonya de a b'a dɔn i ye muso kisɛ min ye i ka se n ko ni a ko bɛrɛ banna wusulen bannen i bɛ taa dɔrɔn i b'a bila fɛn na dɔrɔn k'a wusu dɔɔni dɔrɔn wusuko kelen fila banna i ka kow bɛɛ ɲɛna n'i ye wusuko kelen ɲɛnama yɛrɛ kɛ i tɛ i tɛ i tɛ tɔɔrɔ filanan la yɛrɛ a filɛ nin juka lakika u ka forotomuguni bɛ yen nɔ u ka pɔbari bɛ yen nɔ u ka fini bɛ yen nɔ u ka loriye bɛ yen nɔ u ka simala fana bɛ yen nɔ lakika mɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn bolo a da aw ɲɛ t'a la nin y'u ka juka ye juka in ye dannaya ye cɛncɛn kelen cɛncɛn kisɛ kelen t'a ɲa la juka lakika a fɛ i b'a dayɛlɛ cogo min n'a ka di fana i b'a bisi a bɛ datugu a banna a ko bɛɛ ka nɔgɔ lakika a da kuma ka misɛn